abale anga okondeka ambiri mwa ife tasonkhana pano komanso amene sanabwere kuyambira tsiku limene bambo damaseke anayamba kudwala komanso kumavutika komanso pamene amwalira ena mitima yathu ndi mitu yathu yakhala ili ndi mafunso ambiri ankhawa Enanso anali mafunso komanso mawu otaya mtima, ndipo ena amanena, Ambuye, chifukwa chiyani mukulola kuti mtumiki wanu adzivutika chotere? Monse tayambira kupemphera muja, bwanji simukumuchiritsa? Komanso pamene anamwalira, tinamva kuti amwalira, ndikhulupira kuti ambiri mwa inu mumadzifunsanso ndi kutaya mtima kuti, mwaloleranji? Kodi kapena bambo alakwitsa pena pake? Kapenanso mwina ifeyo anzawo amene timagwira nawo ntchito atayankhulana Ambuye kapena pena pake sitinachite bwino? Mafunso amenewa ndikhulupira kuti mwaona kuti ndi amenenso Marita ndi Maria amafunsa atamva mthenga wabwino. Ambuye mukanakhala kuti muli pano, sibwezi mlongo wathu atamwalira inali funso komanso anali ndi nkhawa mu mtima mwawo kufunitsitsa kuti ambuye yesu abwere achite mirakuli ina yake kuti m'bale wawo asamwalire koma ngati tikudziwa nkhani imeneyi tikawerenga m'mwamba mwake ambuye yesu anamva za matenda a lazaro koma adakhala masiku angapo akugwira ntchito zina ndipo anakuti lazaro wamwalira kuti inu Muone ulemerero ndi mphamvu ya ndani? Mphamvu ya Mulungu. Anayankha choncho. Chifukwa chake m'moyo uno anthu tidzapitiriza kukhala ndi mafunso ambiri a zinthu zina zosiyanasiyana. Pali mafunso ena amene ife ngati anthu ndi nzeru zathu sitingathe kuwayankhayi. Titakhala kuti ndife ophunzira chotani, kaya ndife asayansi chotani, Pali zinthu zina zimene ife sitingathe kuzikwanitsa kuziyankha, chifukwa ndi mmene ziliri basi, chifukwa Mulungu ndi wamkulu ndipo amachita zambiri zoposa ubongo wanu ndi wangawu, mitu yathuyi, nzeru zathuzi, ndi zoperewera ndi zochepa. Inde, ndife anzeru, anatilenga Mulungu m'chifaniziro chake, komabe tidziona kuti Mulungu ndi wamkulu. ndi woyang'anira dziko lonse lapansi, ukulu wake ndi wautali komanso wozama. Chifukwa chake pali zinthu zina inuyo ndi ine tidzafa kumafunsa mafunso koma osatani kodi mayankho osapezeka. Tisamadandaule chifukwa ndife anthu chabe. Komanso monga mudziwa tili ndi magawo ena amene timatha kudziwa zinthu kuzama pa zina koma zina sitingatani kodi sitingazame ayi. Ngakhale zili chonchi, kuti pali mafunso ena ndi ozama kwambiri, Mulungu yemwenso mwa chifundo chake akafuna amatha kumatulula pang'onopang'ono, kumatifotokozera, kumatiyankha zina ndi zina. Nchifukwa chake mafunso amene takhala tili nawo aja za Bambo Damaseke tikudzifunsa mpaka pano. Mwaona kuti mawu oyamba aja Mulungu yekha watani kodi? wayankha akuthandiza kumvetsa kuti ndi zoona tikanafunitsitsa kuti bambo damaseke akhale pati kodi apitirize ntchito yabwino imene amagwira changu chawo kudzipereka kwawo osatopa monga moto yemanira chilankhula ambuye osatopa kutani kodi kuchita zabwino samatopa ndithu ndakhala nawo ku ecm kuchi amadzipereka ndithu alawira mmawa adzuka kulemba izi awerenge akonzekere izi apange izi wansembe amene amachita sacrifice nthawi yake ndi moyo wake koma apa tikumva nkuona kuti iyeyo ndi amene ali ndi kalendala ya moyo wathu moyo wa inuyo ndi moyo wa ine tikudziwa chinsinsi chimenechi ndi chozama kwambiri kalendala yathu ili mmanja mwa ndani kodi mwa mulungu of course timadziwa koma tidziwanso zikavuta zinthu timasokonekera mitu si choncho E, timadziwa ndithu koma lero tikumbutsanabe mulungu akutikumbutsa kuti yayi ineyo ndi amene ndimadziwa zonse ndi amene ndimasunga moyo wa munthu komanso mulungu ndikhulupirira kuti akutiulira monga onena mukuna kuti kwa iyeyo akapanga pulaniyo akafuna akamusankha munthu kuti iwe undigwirire ntchito yakuti yakuti iye ndi amene amayika kalendala yake nchifukwa chake luntha buku la luntha likutifotokozera bwinobwino magazi amu kuti mulungu ndithu kwa iye amafuna kuti munthu apange zimene mulungu akutani kodi akufunazo ndiye zoti mulungu waona kuti iye bambo damaseke zimafunazo wapanga nchifukwa chake inuyo nonse muli pati kodi muli pano chifukwa wakulalikirani madera osiyanasiyana malawi muno pa dziko lapansi wayesetsa kudzera ndi upangiri wa inuyo akhristu ena ansembe tonse amene maepiskopi timapatsidwa mpata wolalika mawu a mulungu pa tiyankhule nawo ambuye tathandizidwa kuti tilalikire dziko lapansi kuti anthu asinthe mitima yawo so mulungu akutiuza pano kuti iyeyo chimene amafuna ndi chimenecho phunziro lalikulu limene akufuna ndi limeneli loyamba mawu oyamba kunena kuti ife timvetse kuti iye ndi amene ndi kalendala ya moyo wanu ndi moyo wathu zimenezi tidziwe ndithu kachiwiri Mulungu wafotokoza kunena kuti chimene amafuna kuti munthu ayesetse adakali moyo kukhala munthu wolungama wabwino ochita zonse zimene Mulungu anamulengera. Tikunena pamenepa abale pamenepa pali ntchito yaikulu inuyo ndine otsala. Chifukwa enafe tikanayendabe pansi pano zoti Mulungu adatilenga ndi plani sitidziwa tingoyenda basi yebede yebede yebede padziko pansi pano. Mulungu atipatsa mpata okhala pa banja bwinobwino pa banja ndi ana koma utumiki wa pa banja ukutikanika kuti tsono mufuna mulungu akutani inuyo atani nanu wakupatsani mwayi wa bizinesi koma zosalongosoka zinyengo kufuna kubera anthu wakupatsani mpata wa ntchito kaya kukampani kuboma anthu kungothamangira ndalama ndalama abale imabwera ukagwira chani kodi ntchito koma tili pa liwiro kaya mwina nafenso mulungu atiuza kapena kuti kalendala itha mawa yathu ena ndithu tifuna kulemera liti kodi koma ayi mukulakwitsa tikulakwa mulungu akufuna kuti tiyesetse kukhala moyo wachani kodi wabwino wangwiro ndipo titumikire pamene tilipo titumikire modzipereka ndithu ndipo m'bale wathuyi ndiye chitsanzo nchifake monga timalalikira nthawi zonse kuti malirotu ndi malaliko akulu kwa ife amene munthu tikumudziwa ndi amene sitikumudziwa tikapeza mpata wakumva ndithu mulungu akutilankhula phunziro lachiwiri mawu oyamba nkuti mulungu akuti imvi zathu zikhala nzeru zabwino zochita kufuna kwa ndani kodi kwa Mulungu ndi moyo wolungama okomera Mulungu komanso anthu anzathu. Akuti kumeneku ndiye kukhalitsa, kupanga zabwino pamene ine ndili pa moyo wanga pa banja ndipange zabwino ndithu zomwe Mulungu akufuna, kukondana, kukhulukirana, kumvetsetsana, kutumikira, kukhulupirika. Mkazi mmodzi, mwamuna chani kodi? mwamuna mmodzi, ndikhale pa khomo, ndzipemphera ndi ana, zimene Mulungu akufuna. Akuti zimenezo ndi imvi, kukhala ndi nzeru zochita kufuna kwa ndani? Kodi zimamatilankhula m'malembo oyera apatu ndetu pali phunziro likulu komanso chiweruzo chachikulu chotsutsa mitima yathu kuti nafe tikupemphera ya Ambuye mundisunge ndikhale moyo wautali udzipanga chani pansi pano ukhale moyo udzipanga chani ayi ambuye ndithu dalitseni ine mundisunge tikusokoneza dziko la malawi ndalama za Mala- ndife osauka kale mdziko muno ena nkumaba ndalama za anthu osauka tsono ukalemera ufuna utani nazo ndalamazo abale imvi zathu zikhale nzeru za mulungu tichite kufuna kwa mulungu ndipo pa- pamenepa pali funso labwino tidzifunse kuti kodi ineyo mmene ndikuchitira ineyo komanso tikuchita ngati dziko ngati banja la malawi tikupanga ndi nzeru za mulungu chifukwa chake ambuye yesu pofuna kutithandiza kumvetsa mozama nkhani ya uthenga wabwino ija ikutithandiza kuti timvetse kuti chinthu china chofunika pa moyo wathu Pamene tikupanga zonsezi, ndicho kukhulupirira kwambiri Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu amene anabwera pansi pano kutumidwa ndi Atate kuti adzatiphunzitse, amene bambo Damaseke anamuitana ndipo amamvera kuti iwe, ndikufuna kuti udzalalika Mau a Mulungu, anthu padziko lapansi amve maphunzitso anga ndipo atembenuke mtima adzichita kufuna kwanga. Yesu Khristu ndiye Mpulumutsi wathu. Nchifukwa chake kucheza ndi Marita ku maliro a Lazaro, Ambuye pomutsa Lazaro akuonetsa mphamvu zake, umulungu wake kuti iyeyo ndi amene amapereka moyo pansi pano komanso moyo osatha kumwamba. Ndipo imfa ya thupi isasokoneze konse moyo osatha kumwamba. Ndipo imfa ya thupi imatengera ife ku moyo wina wosatha. Tiona zimenezi timva pano pamene tikuchita mwambo unowu umene Mulungu watisonkhanitsa pamodzi. Chipembedzo chathu pano chiti titiyankhabe zina ndi zina kupatula mau a Mulunguwa chipembedzo chathu pano chitiyankha ndipo chizitiuza kuti moyo wathu sutha pachani kodi? Pa imfa. This is the fact of life. Nchifukwa chake Pasaka imene tikuchitayi yationetsa zimene taphunzira zimenezi ndipo tikuchita mpaka pano kuti Yesu wauka kwakufa kudzera m'masautso ake, kudzera mu imfa yake, ife adatimasula ku imfa imene ya dziko lapansi, anatimasula ku machimo, komanso anatimasula ku zonse zimene zimasokoneza moyo wathu. Pamene Yesu akuikisa- akuukitsa Lazaro, akutionetsa kuti ifeyo tikafa tikukhulupirira iye sitidzatayika ndipo sitingatayike ndipo ife tikafa tikumtumikira iye ndi chikhulupiriro chimene chakuti uyu ndi mwana wa mulungu mpulumutsi osintha dziko lapansi ife sitidzatayika nchifukwa chake m'bale wathu tili ndi chiyembekezo chimenechi kuti sangati chifukwa watumikira yesu kwa akufa inde tikupereka mapemphero amenewa kupepesa kuti ngati pali zina mulungu amuyeretse koma chimene tikufuna ndi chimene amafuna kuti akause mumtendere akakhale ndi ambuye kumwamba ndipo pa tsiku lomaliza adzamuukitse ndipo ndi zimene tonsefe tiyenera kuyembekeza of course pali anthu ena amati ayi ineyo i don't care kaya kumwamba kulipo kaya kulibe i don't care of course you shouldn't care but the, that's what is there olo usachite care izo za ndani kodi za iwe if you don't care kuti ati kuli kuli anthu amapita ku- ku- ku- ku- ku- kumwezi amauluka amauluka Artemis 2 ndi anzawo you don't care fine koma anthu anauluka anapita kumene kwete so pali anthu ena tikuganiza mwachibwana tinene kuti mwachikunja kumati "Ayi, ine sindisamala basi kufa nkufa basi kufa nkufa koma kuli chiweruzo kumapeto kwa moyo chani kodi kwa moyo uno chifake inenso ndimadzifunsa ndikamaona anthufe mmene ku malawi kunoko tikupupulumira ndi ndalama ndalama zitu zinachokeratu kwa kwa- kwa winawake si nanga zakuno of course chabwino timachipanga trading nditu koma kunja kuti kuli anthu olemera ife tikuphunzira kumene koma kupupuluma kwakeko kwa malawi kupupulumako kuti kodi nchiyani so munthu sukhulupirira utaya tontikiya koma kuzunza malawi timaba ndalama maofisi ma- makampani otsekedwa chifukwa kuti ena aba ndalama kuti tifuna kuti mulungu akatitani ifeyo kumwambako ndiye uthenga wabwino abale ukutikumbutsa kuti yesu amatipatsa ife moyo osatha chifukwa chikhulupiriro chathu ndi utumiki wathu ndi mphamvu yake ife amatipatsa moyo osatha ndipo zimene abale tizikhulupirira chifukwa ndi zimene ndapanga pasaka imene ndimene kupanga mpaka pano nchifukwa chake ife ngati eklezia tikamachita mapemphero athu makamaka nsembe ya misa tsiku ndi tsiku tikamapereka nsembe ya misa ndiye kuti ifeyo tikuchita mwambo umene uja wa pasaka kuyambira za pa chisanu paja komanso tinene kuti kuyambira moyo wake kulalika mawu a mulungu ma- masautso aja pachisanu paja kufa pa mtanda kukhala m'manda nkuuka kwake zimene zimene pa nsembe ya misa ndiye kuti chipulumutso abale timachipeza ifeyo mwa ambuye yesu khristu wouka kwa akufa nchifukwa chake timalimbikitsana tizipemphera mkatolika wabwino ayesetse apange nsembe ya misa tsiku ndi tsiku akakhala pafupi ndi parishi timachita chidwi pali ena amakhala kutali ndi palishi koma amayenda ulendo iya ine ndifuna ndikapange misa lero ndikalandire ukalisitiya kumene ko abale ndi kukonzekera ndi kukhulupirira kuti yesu ndi woukitsa anthu kwachani kodi kwa akufa kukhala ndi nthawi ya Ambuye- ndi ambuye yesu pa udalitso, kucheza ndi Ambuye Yesu, kupemphera mokhazikika, kaya pa banja pathu, ngati kupemphera pa banja pathu ndi ana athu, kutsindika kupemphera ndi mtima wonse, kupemphera kolona, ndiye kuti ineyo ndikukhulupirira kuti Yesu ndi woukitsa anthu kwa akufa, ndipo ineyo adzandiukitsa, ndipo sipokhapo nchifukwa timafuna kugwira ntchito ndipo mpingo umatipatsa mwachiyerekezo kuti tikhale mabungwe osiyanasiyana titumikire chifukwa chikhristu ndiko kuphunzira komanso kukondwera kuchita celebrate kenako kuchita live faith yathu ndi ntchito zabwino abale chimenechi ndiye chikhristu umenewu ndiye moyo wolemekeza mulungu nchifukwa chake pamene tikuwaperekeza bambo tikulira tiyeni ifenso tisinkhesinkhe mozama za zimenezi kuti kodi ineyo chikhulupiriro changa chikhristu changa ndikuchikhala bwanji ndipo ndikukwanitsa bwanji pulani ya mulungu moyo wa ine zimene ndikuphunzira ndi zimenenso dziko likuyembekeza ife pulani ya mulungu tisamayiwale kuti mulungu potilenga kutibweretsa pano amafuna kuti titumikire sikungodzitumikira tokha ndikutumikira dziko lonse lachani kodi lapansi tidzitumikirana tidzidzifunsa ndithu nchifukwa abale pamene tikulira m'bale wathuyi tisayiwalenso mawu amphamvu amene ambuye yesu ananena kuti kunena zoona makamaka pa yohane 12:24 kunena zoona mbewu ya tirigu imakhalabe imodzi yomweyo ngati siigwa m'nthaka nkufa koma ikafa imabala zipatso zambiri Munthu amene amakonda moyo wake adzautaya, koma amene saikapo mtima pa moyo wake pansi pano adzadzisungira moyo wosatha. Ngati munthu anditumikira Ine, anditsatire. Motero kumene kuli Ine, komwekonso kudzakhala mtumiki wanga. Munthu akanditumikira Ine, Atate anga adzamulemekeza. Mawu awa ndi mawu a Ambuye Yesu. mu uthenga wa yohane tikanakonda kuti bambo damaseke akhale nafebe koma tagwirizana pano tamva pano kuti zonse zili m'manja mwa ndani kodi mwa mulungu koma mawu awa akupitirizabe kuyankha kuti mulungu ndi amene amakonza zonse ndipo amafuna kuti mbewu ya tirigu ikagwa m'nthaka ife ndipo akuti ikafa mpamene imabereka chani kodi zipatso inuyo amene mwakhudzidwa ndi bambo damaseke mudzione kuti bambo damaseke afa apereka nsembe ya moyo wawo afa chonena kuti moyo wawo ndi mphamvu ya ambuye yesu ubereke zipatso zotani kodi zochuluka inuyo muli pano ndi ine ndife amene bambo damaseke akutisiyira ntchito imeneyi kuti tsopano nafenso tichulukitse zipatso zimenezi mwakhudzidwa maulaliki awo mwakhudzidwa maphunzitso awo nkhani isangothera pano kuti ayi basi bambo amalalika bwino mukangotero muchimwirapo koma zimene inuyo mwamva zakukhudza zakubweretsani pano zimene zikutumeni kuti nanunso mukhale chida cha ambuye yesu chofalitsa uthenga wachani kodi wabwino ponseponse kuyambira moyo wanu inuyo moyo kumene mukukhala ku nyumba kwanu mudzikonda kuwerenga mawu a mulungu mawu a mulungu ndi maphunzitso amene tamva pano kuti ndi amene amayankha mafunso osiyanasiyana a moyo wathu zimene tikuchita pansi pano kuti zilungame kuongola zokhota zimene tikuchita pansi pano ndi mawu a mulungu amenewa chonde mbewu ya tirigu ikagwa m'nthaka mpamene imatani kodi imabereka zipatso inuyo tsopano mubereke chani kodi zipatso zochuluka amene mumagwira ntchito ndi bambo pafupi kuwathandiza mupitirize kubereka zipatso zochuluka kuti anthu ambiri amve mawu a mulungu ndipo aphunzire chifukwa pali zambiri zoti tiphunzire pa dziko lapansi pano makamaka kumalawi kuno ndikubwerezanso tikunyanya kupupuluma ndi zinthu zina tiziphunzirabe mawu a mulungu abale maphunzitso a mpingo atithandize kusintha kumalawi kuno tili ndi mwayi wotukuka mdziko muno tingatisinthe dziko la malawi koma osinthayo ndani kodi ndi inuyo ndi zimene bambo Damaseke atitsogolera pano mbewu ya tirigu ikagwa nthaka mpamene imatani kodi